Salam la famille, c'est comment Bienvenue de nouveau sur Cactus. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'i ye mɔgɔ kura de kana ɲinɛ k'i abonner en plus i ka cloche activer comme ça n'an ye vidéo kura bɔ i bɛ bɔ a kalama. i n'a fɔ a bɛɛ ɲɛ b'a la titiri kɔnɔ cogo min nin video in na n kɔntannenba de bɛ ka nin discours traduit aw ɲɛna a ma dogo mɔgɔ si la an ka premier ministre shogɛl kokala mayiga tun bɛ rfi mɔgɔw ka plateau sanfɛ ani alain foka tun bɛ ka interview dɔ kɛ interview in kɔnɔna la a ye kuma dɔw fɔ malien den bɛɛ kan ka kuma ninnu lamɛn africain den bɛɛ kan ka kuma ninnu lamɛn an bɛna jɛ k'olu de traduit ɲɔgɔn fɛ u tun bɛ ka kuma mali ni barkhane mɔgɔw ka ko de kan faransi ni mali ka situation o bɔlen kɔfɛ cedeao fɛnɛ ni mali ka situation en général mali yɛrɛ ni barkhane mɔgɔw o ni wagner mɔgɔw fɛnɛ comme d'habitude yanni i ka video filɛ laisse moi petit like pour me donner de la force c'est parti pour la vidéo alain foka kɛlen ka kuma ta a y'a yira k'a fɔ ko shogɛli kokala mayiga kɛlen i n'a fɔ ko kɔnɔ kɔnɔ min ye faransi gɛn ka bɔ mali la donc ko est ce que kuma in fɔli bɛ bɛn shogɛli kokala mayiga ma ou soit ni kuma in fɔra u y'a exagéré de shogɛli kokala mayiga sɔrɔla k'a répond k'a fɔ ko kuma in k'a exagerelen don c'est à dire o kuma damatɛmɛlen de don ko mali autorité de la transition mɔgɔw ye équipe de ye donc euh, k'u ka chefu bɛ yen c'est à dire u ka ɲɛmɔgɔ bɛ yen alain foka y'a yira k'a fɔ ko an bɛ shogɛli de ye ka caya tribunebaw sanfɛ onu mɔgɔw ka tribune sanfɛ ani yɔrɔ caman plateau sanfɛ an bɛ sogɛli kokala mayiga de ye kuma la ko mais k'an tɛ asimi goyita ye ka kuma ka caya plateau sanfɛ sogɛli y'a répond k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya b'ale ni asimi ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ ɲɔgɔn ye ka kuma ka caya donc a b'a dɔn asimi ka vision ye mun ye le fait que ale bɛ ye plateau sanfɛ ka kuma ka caya ni asimi tɛ ye donc o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ k'a ka kuma c'est à dire a ka vision n'a ka kuma ni asimi taw bɛɛ ye kelen le fait que u ye équipe ye ɲɛmɔgɔ b'u la ɲɛmɔgɔ de b'ale orienter en plus u bɛ kumaɲɔgɔnya kɛ ka caya nin partie la a bɛ ka sogɛli kokala mayiga ɲininka k'a fɔ ko le fait que sogɛli kokala mayiga tun bɛ onu mɔgɔw ka tribune sanfɛ a y'a jira k'a fɔ ko la france nous a abandonné en plein vol donc o wagati la o ye polémique ba de kɛ faransi président bɔra en plus u ka ministre ni fɛnw bɔra k'a jira k'a fɔ ko sogɛli kokala mayiga ye faransi dɔgɔya k'a ye nkalon da u la k'a fɔ ko le fait que France ye Mali abandonné en plein vol c'est-à-dire k'u y'an to avion kɔnɔna la k'u cun ka jigin an ɲɛ wagati min na France ko k'u ka opération suspend Mali la Alain Foka y'a ɲininka k'a fɔ ko kuma in kɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye sogɛli kokala mayiga y'a répond k'a fɔ ko kuma in ko sɔrɔdasi kuma de don ko o kɔrɔ de ye ko janfa c'est-à-dire ni mɔgɔ y'i janfa militɛriw ka kuma de don u b'a fɔ ko tu m'as abandonné en plein vol a yirala k'a fɔ ko u y'u to avion kɔnɔna la k'u cun ka jigin u ɲɛ militɛriw ka kuma de don u bɛ fɛ k'a yira faransi la k'a fɔ ko faransi y'u janfa pour que ka kuma adouci de u nana ni nin terme ye k'a yira k'a fɔ ko ils nous ont abandonné en plein vol mais o kɔrɔ de ko faransi y'an janfa a ko sɔrɔdasi minnu bɛ mali kunna bi u ye san tan ni duuru ka taa bila san tan ni seegin na u y'o de kɛ terrain sanfɛ nord la u bɛ ka kɛlɛ kɛ ko terorisiw delila k'u minɛ u delila k'u minɛ ka taa n'u ye u delila ka jan da u ɲɛ u bɔra nin bɛɛ la a ko asimi kun ye force spéciale dɔ commandant chefu de ye donc k'u kun bɛ terrain sanfɛ olu de b'a dɔn janfa sugu min delila ka sigi mali contre la janfa sugu fɛn fɛn delila ka sigi mali contre la sɔrasi ninnu de kun bɛ terrain sanfɛ olu de b'a dɔn a kɛlen ka janfako kuma fɔ tuguni alain foka ɲininka k'a fɔ ko depuis interview daminɛna a bɛ janfako kuma la ko jɔn de ye mali janfa ko faransi de ye mali janfa et pourtant que faransi b'a fɔ a ka kuma la kuma bɛɛ k'a fɔ ko 2013 wagati la olu ye intervention kɛ n'olu kun ma na mali tun bɛ dafiri an filɛ nin wagati min na bi ko cogo di an bɛ se ka janfa ko kuma fɔ yen le fait que faransi b'a yira k'a fɔ k'olu nana mali bɔ bolo la de et pourtant choguel bɛ janfa ko kuma la est ce que a kan bɛ faransi de ma wa a sɔrɔla ka alain foka repɔn k'a fɔ ko est ce que alain foka b'a kalama k'a fɔ ko faransi ɲɛmɔgɔba dɔw bɛ yen u ka depite n'u ka senatɛriw b'a fɔ u ka debaw kɔnɔna la k'a fɔ k'u ka indepandansi di nɔr ma ko f'u ka plan dɔ kɛ ka indepandansi di nɔr mɔgɔw ma ko parce que nɔrdisiw ni an tɛ se ka bɛn a mɛnna an bɛ ɲɔgɔn bolo mais an tɛ se ka bɛn k'u ka ese ka indepandansi d'u ma a kɛlen k'o fɔ alain foka ɲininka k'a fɔ k'o kuma faransi tun bɛ fɛ ka federasiyɔn de kreye mali la Déjà minnu tɛ fédération dɔn a kɛlen i n'a fɔ jamana ba kelen kɔnɔna la président ba kelen bɛ yen mais o jamana kelen kɔnɔna la dugu fitininw bɛ yen olu fana ka présidents bɛ yen c'est à dire u ka indépendance b'u bolo mais u fana ka président ba fana bɛ yen quoi t'as vu donc ale y'a ɲininka k'a fɔ k'o kuma français tun bɛ fɛ k'o ɲɔgɔn dɔ de kɛ mali la a ko ko non k'o tɛ ko en général ko français tun bɛ fɛ ka mali diviser yɛrɛ de Choguel tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko le 15 mai 2015 wagati la accord d'Alger signɛlen kɔfɛ ko Faransi ministre Jean-Yves Le Drian k'a kun y'a fɔ Faransi teleso dɔ sanfɛ k'a fɔ k'a bɛ wagati jan bɔ Mali nɔrdisiw ni sudisiw bɛ fɛ ka vi ɲɔgɔn fɛ ko Mali sudisiw ni nɔrdisiw tun bɛ fɛ ka bɛn ko mais bɛn tɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ ko hali bi u tɛ ka se ka vi ɲɔgɔn fɛ k'an bɛɛ k'an hakili jagabɔ o yɔrɔ kan k'o kɔrɔ ye mun ye a tilala k'a yira tuguni ko yanni o yɛrɛ ka se ko depitew ni senaw tun b'a fɔ u ka ansanbile kɔnɔna la k'a fɔ ko f'u ka plan d'autonomie de di nɔrdisi mɔgɔw ma c'est-à-dire ko f'u ka plan de di nɔrdisi mɔgɔw ma pour que u k'u ka indépendance sɔrɔ a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko faransi président kɔrɔ nicolas sarkozy ka ministre des affaires étrangères dɔ tun bɛ wagati dɔ la n'u b'a wele ko alain juppé k'o delila k'a fɔ faransi teleso dɔ la teleso in tɔgɔ de ko lci k'a fɔ ko ale ye voyage laban min kɛ mali la att ka temps na mars 2012 wagati la k'ale y'a fɔ att ɲɛna k'a fɔ ko a ka nɔrdisiw ka indepandansi d'u ma choguel tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko nɔrdisi minnu bɛ kɛlɛ la ko f'u k'u ka indepandansi ta k'u ka shɛfuw yɛrɛ de y'a fɔ k'a fɔ ko faransi ye layidukan d'olu ma k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka mali tilan k'u ka indepandansi d'u ma a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko wagati min na terorisiw tun bɛ fɛ ka mali minɛ ni mali guvɛrɛnɛman ye wele bila faransi ma ko lɛtiri in kɔnɔna la a kun sɛbɛntiyara k'a fɔ ko mali mago bɛ faransi la appui aérien de la ani renseignement ko a tile kelen ma fɔ ko faransi sɔrasiw ka na dugukolo kan a ko mali sɔrasiw de ye konna libere ka tɔnbɔkutu libere ka gawo libere k'u selen anefis wagati min na de faransi sɔrasiw sɔrɔla k'u jɔ u ɲɛ k'a fɔ k'u tɛ tɛmɛ alain foka sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ k'o ye tiɲɛ yɛrɛ de ye wa k'a fɔ ko faransi ye mali sɔrɔsiw anpese k'a fɔ k'u tɛ don kidal donc k'o bɛ se ka kɛ cogo di ko faransi bɛ mali sɔrɔsiw anpese cogo di k'a fɔ k'u tɛ don mali dugu dɔw kɔnɔ a ko ko faransi sɔrɔsiw ye marifa de ta k'a fɔ k'an ka sɔrɔsiw tɛ don kidal a ko o wagati la faransi anbasadɛri min tun bɛ mali la a tɔgɔ de ko christian rouyer ko y'a yira faransi guvɛrɛnɛman na k'a fɔ k'u bɛ ka ko min kɛ nɔr la k'a bɛnnen tɛ en plus bɛnkan b'u ni mali ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ka ko min kɛ a dagalen tɛ o kɛlen k'o kuma fɔ dɔrɔn k'u y'o anbasadɛri falen u sɔrɔla k'a falen ni cɛ min ye a tɔgɔ de ko gilles huberson alain foka sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ ko an bɛɛ hakili b'a la 2013 wagati la ni maliyɛnw bɛɛ jiginna kare kɔnɔ ka faransi kunbɛn ni tɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko francois hollande ni ce ko parseke a ka sɔrɔsiw nana ka mali bɔ bolo la ko fɛn jumɛn de kɛra ni bi maliyɛnw bɛɛ bɔlen don kare kɔnɔ k'a yira k'a fɔ k'u mago tɛ faransi la ko faransi ka taga bɔ yen en plus an ka politiki ɲɛmɔgɔw fana bɛ k'a yira k'a fɔ ko faransi ka taa choguel sɔrɔla k'a repɔn k'a fɔ ko o wagati la ko maliyɛnw kun dalen de don faransi dirijanw na ko mɛ maliyɛnw bɔr'a kalama wagati min na ko faransɛw kɛlen ka maliyɛnw anpese k'a fɔ k'an ka sɔrɔsiw tɛ se ka don kidal ko o yɔrɔ de la maliyɛnw kɔmansera k'u yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko fɛn jumɛn de bɛ ka pase nin wagati in na ko o wagati in de kɔnɔna la terorisiw ye san fila kɛ u bɛ k'u yɛrɛ prepare nɔr kɔnɔna la yen u bɛ k'u yɛrɛ arme k'an bɛ balimu na faransi guvɛrɛnɛman mɔgɔw y'a deside k'u ka sɔrɔdasi ba naani de bila nɔr la donc et pourtant bɛnkan min kun b'u ni mali ni ɲɔgɔn cɛ a kun bɛnnen tɛ k'a fɔ ko faransi bɛ sɔrɔdasi ba naani bila ka na mali la o tɛmɛnen fɛnɛ kɔfɛ u kun bɛ miliyari kelen de dépense par jour ko nin bɛɛ nana o wagati nin de kɔnɔna la a ko alain foka k'i jɔ k'a bɛna kuma dɔ ɲɛfɔ a ɲɛna c'est à dire k'a bɛna histoire dɔ kuntigɛ a ɲɛna a ko a ma ko wagati min na faransɛw tun bɛ ka maliyɛnw anpese k'a fɔ k'u tɛ se ka don nɔrɔ la kidali yen ko operasiyɔn dɔ tun wulila o wagati la ko asimi goyita tun bɛ o fɔrisi sipesiyali ninnu cɛla k'u selen anefis u tun bɛ fɛ ka don kidali ko faransi sɔrasiw de nana ka sɔrɔ k'u jɔ u ɲɛ k'a fɔ k'u tɛ don alain foka sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ ko kun jumɛn de y'a to an ka otorite mɔgɔw ko faransi mɔgɔw ka taa choguel ko a ma k'a fɔ k'olu m'a f'u ka taa k'u yɛrɛ de y'a desiziyɔn ta k'a fɔ k'u bɛ taa ka bɔ mali la alain foka sɔrɔla k'a fɔ a ma ko cogo di faransi y'a bɔ a yɛrɛ la k'a fɔ k'a bɛ taa ko et pourtant mali kare kɔnɔnaw la i b'a ye pankartiw sanfɛ mɔgɔw kɛlen don k'a sɛbɛn k'a fɔ ko u mago tɛ faransi la ko faransi ka taga bɔ mali la choguel sɔrɔla k'a fɔ a ma k'a k'i jɔ a bɛna a ɲɛfɔ a ɲɛna ko le 3 juin et le 10 juin passé ko faransi yɛrɛ de y'a fɔ gouvernement kura sigilen ko faransi yɛrɛ de y'a fɔ k'a fɔ ko olu bɛna mali bila ko parce que gouvernement min sigira k'u ni terrorisiw bɛ sigikafɔ kɛ ka kuma faransi y'a ŋaniya ta k'a fɔ k'u bɛ bɔ mali la k'u t'a fɔ olu autoritew ɲɛna ko sommet G5 Sahel de la olu bɛ bɔ a kalama k'a fɔ ko Faransi bɛ nouvelle fɔ k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka taga bɔ Mali la ko filanan o ye mun ye k'an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko Mali problème fanba ye groupe terroriste fila de ye n'o ye Al-Qaïda ye ani EIGS ko Mali problème fanba n'i y'a sigi kɛmɛ kɛmɛ sara la bi wolonwula ni bi segin bɛɛ Al-Qaïda de b'a kɛ donc ko olu ka emprise ka bon yɔrɔ minnu na ko Faransi b'a fɔ k'an k'o to yen k'u bɛ t'u concentrer zone des trois frontières kan o kɔrɔ de b'a yira k'a fɔ ko maliyɛnw an b'aw di alikaida mɔgɔw ma k'olu k'u ma de ko akɔri min bɛ mali ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ u ka na n'o akɔri ye maliyɛnw bɛ jɛ ka akɔri in lajɛ ka ɲɛ donc n'a ma bɛn an ma an bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko segin kɛra akɔri in kan k'a di faransew ma ko hali bi u ye akɔri in bila tiroir kɔnɔna la le temps que u bɛ k'u préparer ka gouvernement in nabin ka sɔrɔ u m'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko o kelen de faransi otoritew sɔrɔla ka dimi u kɔmasera ka mali otoritew nɛni donc k'u ka anbasadɛri min yɛrɛ bɛ mali la a kun kɔmasera ka baara kuntan dɔw daminɛ k'a kun bɛ fɛ ka maliyɛnw divise ka maliyɛnw fara donc a ko k'u kun bɛ bɔ tele la k'an ka président de la transition dɔgɔya o bɔlen kɔfɛ ko hali olu bɔra a kalama k'a fɔ k'u kun bɛ fɛ ka plan dɔw bila sen kan pour que ka se ka gouvernement in labin alain foka sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ ko faransɛw tun bɛ fɛ ka choguel de labin yan choguel ko a ma k'a fɔ k'u tun bɛ fɛ ka transition yɛrɛ de labin ko parce que u ka kumaw la u tun b'a fɔ kuma bɛɛ k'a fɔ ko gouvernement illégitime genre k'u tun bɛ kuma minnu fɔ u tun bɛ fɛ ka gouvernement de la transition in nabin de a ko macron yɛrɛ bɔra wagati dɔ la k'a yira k'a fɔ ko transition fɔlɔ min tun bɛ yen k'olu sera ka mun kɛ kalo saba kɔnɔna la ko gouvernement min tun bɛ san wolonwula in kɔnɔna la u ma se k'o kɛ et pourtant o transition in bannen transition kura kɛlen ka na a bɛ tila k'a fɔ tuguni k'a fɔ ko o transition in ko c'est illégitime ko parce que coup d'état fila de kɛra yanni o transition ka na ko foyi tɛ ko parce que Asimi Goyita y'a yira k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ ka sa don o don k'an k'a lajɛ an ka ko wɛrɛ kɛ o hukumu de kɔnɔna la olu y'a décider ka partenaire wɛrɛw ɲini o de ma bɛn françaisw ma Alain Foka sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ ko maliyɛnw bɛna a kɛ cogo di sisan le fait que France y'a décider ka taa ka bɔ Mali la ko faransi tun bɛ ka wo min geren o wo dayɛlɛnna cogo di k'an bɛna se ka wo in datugun cogo di a ye alain foka repɔn k'a fɔ ko faransi ma wo in dayɛlɛn bi ko wo in dayɛlɛnna a mɛnna faransi ye tesali bila ka kidali bila ka tɔnbɔkutu bila faransi taara ka bɔ nin kan ninnu bɛɛ kɔnɔna la alain foka sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ ko o kan ninnu ko ɛseke maliyɛnw yɛlɛmana kan ninnu kɔnɔna la a ko a ma ko maliyɛnw bɛ yɛlɛma kan in kɔnɔna la en plus maliyɛnw yɛlɛmana kan in kɔnɔna la ka ban alain foka sɔrɔla k'a fɔ a ma k'a mana kɛ cogo o cogo k'an bɛ wo dɔ santi choguel ko a ma ko wo foyi tɛ yen k'an ka armée mɔgɔw bɛ kan ninnu kɔnɔna la ka ban k'u ye wo ninnu bɛɛ geren a tilala k'a fɔ alain foka ɲɛna tuguni k'a fɔ k'u b'a bila africainw kun na k'a fɔ ko ni kɔfɛ jamanaw tɛ ko afrique jamanaw tɛ se ka balo ko nin y'a san fila de ye kɔfɛ jamana foyi ka dɛmɛ ma na mali budget kɔnɔ a ko san fila in kɔnɔna la jamana foyi ma dɛmɛ bila ka na mali budget la et pourtant o san in kɔnɔna la olu bɛ baarakɛlaw sara dɔ farala baarakɛlaw ka sara kan o tɛmɛnen fɛnɛ kɔfɛ u ye minɛnw san ka d'an ka sɔrasiw ma minɛn minnu sanna ka d'u ma san bi saba in kɔnɔna la o minɛn ɲɔgɔn ma deli ka san ka d'u ma alain foka ye kesiyɔn dɔ de pose a ye ne kunkolo chauffer trop k'a ɲininka k'a fɔ ko wari in be bɔ min choguel ko a ma ko wari in be bɔ mali de la kɛ alain foka ko a ma k'a fɔ ko a fɔra ko wagner mɔgɔw be mali la ko maliyɛnw b'a kɛ cogo di ka wagner mɔgɔw sara k'u b'u sara cogo di u be wari de d'u ma u be u be mun d'u ma Choguel sɔrɔla k'a fɔ a ma k'a fɔ ko Mali ni Russie gouvernement de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ma dogo mɔgɔ si la ko cargo jiginna Mali la hélico kuraw bɔra a kɔnɔ mɔgɔ dɔw de nana ka na Mali sɔrasiw former minɛn ninnu utiliser togo la donc ko Wagner mɔgɔw tɛ a sɔrɔla k'a fɔ Alain Foka ma k'a fɔ k'a kana commentateur ou soit journaliste ou soit jamana dɔw président ka kuma ta k'o kɛ ka Mali juger donc k'olu y'a yira a mɛnna k'a fɔ ko mɔgɔ minnu nalen don mali la rusi ka mɔgɔw de don u nalen don ka mali sɔrɔdasiw de former minɛn ninnu utiliser cogo la en plus baarakɛɲɔgɔnya min bɛ mali ni rusi ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ mali gouvernement ni rusi gouvernement de ni ɲɔgɔn cɛ a ko wagner mɔgɔw tɛ mali la en plus an tɛ wagner mɔgɔ yɛrɛ dɔn yɛrɛ ale fo k'a ɲininka k'a fɔ ko rusiw bɛ mun di mali ma choguel ko a ma k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ kuma rusi dɔrɔn de kan ko mali ni rusi dɔrɔn tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ni jamana caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ komi olu b'a kalama k'a fɔ ko problème dɔ bɛ faransi ni rusi ni ɲɔgɔn cɛ o de la faransi da balannen don rusiw ka ko la donc ko problème bɛ faransi ni rusi ni ɲɔgɔn cɛ o t'an ɲɛ sira la fɛn min b'an intéressé o ye an ka jamana ka se ka lakana ka na ni basigi ye mali la a ko n'an ka lakana sababu bɛ rusi bolo an bɛ baara kɛ n'u ye en plus an ni rusi ka baarakɛɲɔgɔnya ma daminɛ bi depuis 1960 mali ni rusi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'an ka président kɔrɔ att ala ka hinɛ a la a y'a ka formation kɛ russie de ba ndaw y'a ka formation kɛ russie de k'assimi min bɛ fanga la nin wagati in na a ma russie kɛ ale fo k'a ɲininka k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ rusiw sara cogo di choguel ko a ma k'a fɔ ko an b'a sara ni maliyɛnw ka wari de ye kɛ ale fo ka sɔrɔla k'a ɲininka tuguni k'a fɔ ko est ce que an ye mine dɔ di rusiw ma pour que u ka n'an dɛmɛ yan ale ko a ma k'a fɔ ko mɔgɔw de b'o kuma ninnu fɔ genre k'an t'o jeu kɔnɔna la ko mɛ hali n'a sɔrɔ mali tun ye mine di rusiw ma pour que u ka na mali dɛmɛ ko an ta de y'an ka mini ye kɛ sanu b'a kɔnɔ k'an ta de don cogo di jamana wɛrɛ uswa mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka mali ɲininka k'a fɔ ko a ye nin di mɔgɔ dɔ ma pour que ka baara k'an ye et pourtant an ta de don n'i ka so feere ka baara dɔ kɛ uswa i ka mobili feere uswa i ka wari b'i kun ka fɛn dɔw san est ce que mɔgɔ kan k'i ɲininka k'a fɔ ko i y'a wari bɔ min uswa i bɛ fɛn jumɛn de feere pour que ka se k'a baara kɛ i ta de don i bɛ fɛn min kɛ min y'i diya de ye ale ko fɛn min ye important ye fɛn o fɛn bɛ se ka di pour que ka se ka na ni lakana ye pour que ka maliyɛndenw lakana olu b'o di pour que ka se ka maliyɛnw lakana nin yɔrɔ de diyara ne ye trop a y'a yira k'a fɔ k'u ye virisi dɔw de don farafinw kunna k'a yira k'a fɔ ko ni europɛnw tɛ farafinna jamanaw tɛ foyi ye ko nin y'a san fila de ye mali guvɛnɛman jɔlen don mɔgɔ si ka dɛmɛ ma na mali bidijɛ la o bɛɛ la an bɛ ka kɛlɛkɛminɛw san ka d'an ka arme mɔgɔw ma k'a bɛ kalo saba bɔ u ye kalo wɔɔrɔ de kɛ k'u yɛrɛ perepare pour que ka taa terorisiw kama ko k'a ta le 28 décembre la ka n'a bila bi la u ye terorisiw ka bazi min ci a ka can a ko fɔlɔ la u tun bɛ na ka bin duguw de kan ka bin duwanyew kan ko mɛ bi an y'a deside ka wuli de ka taa f'u ka baziw yɛrɛ la k'an bɛ ka t'u ka baziw yɛrɛ de ci donc ale fo ka sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ ko an filɛ nin ye wagati min na ko est ce que mali sɔrɔdasiw bɛ ka terrain gagner a ko a ma k'an bɛ ka dugu caman de libere ko ɲɔnɔ sɛrikili kɔnɔna la dugu dɔ tun bɛ a okipelen don a bɛ san fila bɔ an bɔra k'o libere o tɛmɛnen fɛnɛ kɔfɛ k'u ye jɛnɛ fɛnɛ libere k'u bɛ ka dugu camanba de libere ale fo ka ko a ma ko est ce que mɔgɔw bɛ ka segin ka t'u ka duguw la a ko a ma ko wayi mɔgɔw bɛ ka segin ka t'u ka duguw la ko depi kɛlɛ in daminɛna san kɔnɔntɔn bi ko mɔgɔ ba kɛmɛ saba ni bi duuru de kun bolila ka b'u ka duguw la an filɛ nin ye wagati min na ba bi duuru y'a bɔ a yɛrɛ la k'a deside ka t'u ka duguw la paseke kɛlɛ tɛ yen bilen a ko k'a bɛ kalo damadɔ bɔ mɔgɔ ba bi duuru de y'a deside ka segin u yɛrɛ ye ka t'u ka duguw la a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ mɔgɔ ba mugan de y'a bɔ a yɛrɛ la ka segin ka t'u ka duguw la alain foka sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ ko an filɛ nin ye wagati min na bi est ce que mali bɛna se ka nin continuer ko le fait que faransi sɔrɔdasiw tɛ yen bilen ko appui aérien tɛ mali sɔrɔdasiw bolo ko mali bɛna se ka continuer cogo di sogɛli sɔrɔla k'a répond k'a fɔ ko faransi taara a mɛnna o ko parce que barikani mɔgɔw nana serval mɔgɔw de remplacer ko barikani mɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'u nakun tɛ ka terrorisme ban ko mais olu nakun ye de ka se k'u bali ka jɛnsɛn mali kɔnɔna la o tɛmɛnen fɛnɛ kɔfɛ k'u ka nakun filanan kun ye jumɛn o ye ka se ka armée malienne dɛmɛ a ka monter en puissance kɛ sabanan o ye ka se ka population dɛmɛ donc ko n'a jateminɛ ko échec kɛra olu bɛɛ la u ma se ka armée dɛmɛ ka monter en puissance kɛ en plus u ma se ka terrorisiw bali u ka jɛnsɛn mali kɔnɔ u bɛ 80 pourcent du territoire malien de la sisan n'i ye mali sigi kɛmɛ kɛmɛsara la biseegin bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ terrorisiw bɛ yen donc o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko faransi taara a mɛnna u nakun kɛra mun ye u ma se k'u ɲɛnabɔ alain sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ ko mali dɛmɛbagaw ka ca ko est ce que chine faralen don mali dɛmɛbagaw kan sogɛli sɔrɔla k'a repɔn k'a fɔ ko bien sûr ko chine faralen don mali dɛmɛbagaw kan k'olu t'u dɛmɛbagaw bɛɛ fɔ ko paske faransi ɲɛ jɔlen don rusi dɔrɔn de la donc k'o de la olu bɛ kuma rusi kan sinon mali dɛmɛbagaw ka ca alain foka sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ ko chinow bɛ deli ka baara kɛ mɔgɔ ye sanu dingɛ kosɔn donc ko est ce que mali ni chinow bɛ baara la ɲɔgɔn bolo ko est ce que mali ye sanu dingɛ dɔ di chinow ma a ye sogɛli ka kuma lamɛn dɛ a ye alain repɔn k'a fɔ k'ale hakili la k'o tɛ mɔgɔ ɲɛ sira la ko ni mali ye jamana dɔ sara ni jaman ye a y'a sara ni sanu ye ou soit a ye wari bɔ a kun k'o jamana sara pour que a ka mali dɛmɛ k'ale fɛ a tɛ mɔgɔ ɲɛsira la en plus a tɛ jamana wɛrɛ ɲɛsira la tant que wari min kɛra ka mɔgɔ nunu sara wari jɛlen de don mali m'a suɲɛ k'ale fɛ a man ka mɔgɔ intéresser en plus a tɛ mɔgɔ ɲɛsira la quoi ko occident jamana dɔ ka société dɔw be mali la n'u be sanu bɔ mali la ko mais mɔgɔ si tɛ kuma o kan ko mais k'ale m'a fɔ ko an bɛ ka irisi ou bien chine sara ni sanu ye dɛ ko mais hali n'o kɛra don min ko mɔgɔ man ka kuma o la alain foka sɔrɔla ka question kelen de pose tuguni k'a fɔ ko est ce que ni faransi taara an bɛna se ka teni yan k'an ye précaution bɛɛ ta k'an bɛna se ka teni ko exemple yɛrɛ k'ale y'a fɔ alain foka ɲɛna k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka segin ka t'u ka duguw de la ko o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ k'an bɛ k'an ka jamana lakana mɔgɔ tɛ ka boli ka bɔ a ka dugu la mɔgɔw bɛ ka segin ka t'u ka duguw de la donc an bɛ se ka teni o tɛmɛnen kɔfɛ alain y'a ɲininka k'a fɔ ko sogeli hakilina ye jumɛn sedeyaw mɔgɔw ka sanction in kan ko ani jamana minnu bɛ ɲɔgɔn da fɛ o jamana ninnu y'a deside ka sanction bin mali kan k'a hakilina ye jumɛn o sanction in kan sogeli y'a jira k'a fɔ ko ɲɔgɔn faamuyabaliya de bɛ mali ni sedeyaw mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko sedeyaw mɔgɔw bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ kɛ election ko de ye ko et pourtant problème minnu bɛ mali la olu ma ɲɛnabɔn fɔlɔ donc ko kudeta minnu kɛra kun min kosɔn tant que olu kun ninnu ma ɲɛnabɔ ni eleksiyɔn kɛra kudeta wɛrɛ bɛ tila ka kɛ tuguni a ko ni sedeyaw mɔgɔw tɛ fɛ kudeta ka kɛ tuguni kun minnu kɛra sababu ye kudeta ka kɛ u kan k'o kun ninnu de ɲɛnabɔ fɔlɔ yan'u ka taa eleksiyɔn na alain foka sɔrɔla k'a fɔ a ma k'a fɔ ko san duuru k'o ka can ale ko a ma ko mɔgɔ si ma san duuru fɔ ko assises nationales de kɛra jamanadenw y'a laɲini sedeyaw mɔgɔw fɛ k'u ka san duuru d'u ka ɲɛmɔgɔw ma yan'u k'u ka porobilɛmuw ɲɛnabɔ ko mɔgɔ si de ma san duuru fɔ alain foka sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ k'u bɛna wagati joli kɛ ale ko ko kumaɲɔgɔnya kun b'u ni cedeao mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ hakilina min kun b'olu kungolo la olu kun bɛ fɛ u ni cedeao mɔgɔw ka sigi ka kuma kɛ o kan n'u bɛna bɛn wagati dɔ kan ko cedeao mɔgɔw ma sɔn o ma ko mais projet dɔ de tun bɛ cedeao mɔgɔw kɔnɔ u tun bɛ fɛ ka sanction bin mali kan mali ka bin ni o le fait que a tun bɛ cedeao mɔgɔw kunna k'a fɔ ko ni embargo binna mali kan tile tan kɔfɛ mali bɛ bin le fait que sisan u y'a ye k'a fɔ ko mali ma bin u bɛ se ka na sisan u ni maliyɛnw bɛ sigi ka kuma an africain damaw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a essayer ka solution sɔrɔ problème in na ko an filɛ nin ye wagati min na ale tɛ se k'a fɔ alain foka ɲɛna an bɛna wagati hakɛ min kɛ fanga la a ko an bɛ yɔrɔ min na bi est ce que mali dayɛlɛnnen don ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni cedeao mɔgɔw ye sogɛli ko a ma ko oui k'olu m'o dogo depuis a mɛnna olu y'a yira k'a fɔ ko mali dayɛlɛnnen don kuma ye u ni cedeao mɔgɔw bɛ se ka kuma wagati bɛɛ alain foka ye sogɛli ɲininka k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ ka se ka balo cogo di ni sanction in ye ko est ce que sogɛli hakili la sanction in bɛna se ka continuer nin de ye discours in jama yɔrɔ bɛɛ ye a sɔrɔla k'a fɔ alain foka ɲɛna k'a fɔ ko ale y'o de fɔ k'a fɔ k'u y'a don africainw kun na k'a fɔ ko k'u ye virisi dɔ de don africainw kun na k'a fɔ ko ni tubabuw tɛ ni européenw tɛ ou soit ni jamana wɛrɛ mɔgɔw tɛ africain tɛ se ka fɛn k'i yɛrɛ ye o de la an bɛ tan hali bi o yɛrɛ de la cɛ in bɛ ka question poser parce que n'o tɛ mɔgɔ tɛ nin question poser o a ko hali a ma san bi saba sɔrɔ kudeta naani de kɛra a kɔnɔna la donc ko c'est parce que kun minnu bɛ k'a to kudeta in bɛ ka kɛ o kun ninnu de ma ɲɛnabɔ ko hali n'an continuera nin kan kelen kan kudeta wɛrɛ bɛ kɛ tuguni tant que solution ma sɔrɔ problème ninnu na a ko filanan ye mun ye ko n'i ko an ka baara kɛ sariya kan ko i yɛrɛ kan ka sariya bonya ko ko cedeao mɔgɔw ka jɔsen foyi tɛ mun b'a yira k'a fɔ ko u bɛ se ka anbarigo bin mɔgɔ kan a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko bceao mɔgɔw ka jɔsen foyi fɛnɛ tɛ mun b'a yira k'a fɔ k'u bɛ se ka nin kɛ c'est à dire u ye ko min kɛ mali la i n'a fɔ a bɛ deli k'a fɔ cogo min ko kɔnvansiyɔn dɔ bɛ onu mɔgɔw fɛ mun b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ man ka sankisiyɔn ta jamana kɔntoro la kɔgɔji tɛ jamana mun na donc kɔnvansiyɔn sans littoral mais cedeao mɔgɔw y'a kɛ a ko cogo di i bɛ se ka jamana sigi sariya kan k'a sɔrɔ i yɛrɛ tɛ ka sariya bonya donc k'i tɛ ka communauté internationale mɔgɔw ka sariya bonya communauté nationaux fana i tɛ k'olu ka sariya bonya donc ko fɛn min tun b'u kunna dɔrɔn u tun bɛ fɛ ka fanga in de labin ka na ni mɔgɔ ye b'a ta u ka dabada ma question laban kɛra mun ye alain foka y'a ɲininka k'a fɔ ko mɔgɔ caman b'a fɔ ko sogɛli de ye problème ye ko parce que agenda dɔ b'a bolo k'a bɛ fɛ ka kɛ président ye k'a hakilina ye mun ye o ko in kan a ko ŋaniya kelen min b'ale la bi o y'a ye président de la transition ye ci min kalifa ale la pour que ka gouvernement diriger o ŋaniya de b'ale kɔnɔ bi en plus o objectif de b'ale kɔnɔ bi alain foka y'a ɲininka k'a fɔ ko est ce que ni sogɛli wulila sɔgɔma a b'a yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko est ce que a bɛna kɛ mali président ye sogɛli ko a ma k'a fɔ ko ale dalen don ala la ale dalen don dakan na bɛɛ b'i dakan de bolo alain foka sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ ko est ce que candidature ko bɛ sogɛli kɔnɔ est ce que a bɛ fɛ ka kɛ président ye Shogel ko a ma k'a fɔ k'ale tɛ don o débat kɔnɔna la k'olu haminako ye fɛn min ye nin wagati in na o ye ka mali bɔ nin degun in kɔnɔna la ko mali binnen don mali man kɛnɛ mali bɛ ka lamaloya ko haminako min b'olu la bi o ye ka mali lawuli de k'a lafurake k'a lajɔ k'a lawuli k'a latagama k'a laboli sɔrɔla k'a ɲininka k'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ an dafɛ jamanaw kɔ ko an diminen don an dafɛ jamanaw kɔrɔ shogel ko a ma k'a fɔ ko an diminen tɛ an dafɛ jamanaw kɔrɔ ko parce que an dafɛ jamanaw yɛrɛ sɔnna a ma k'a fɔ ko u jo tɛ kɛlɛ in na ko parce que olu filɛ nin ye yɔrɔ min na bi u bɛ population de bolo ni population y'a décider sini k'a fɔ k'u t'u kɔ donc ko ko in bɛɛ banna o a ko président tɔ ninnu sirannen de don ka kuma ko parce que u b'a fɔ ko n'i kumana faransi bɛ dimi i kɔrɔ ni faransi dimin'i kɔrɔ a man ɲi i ma ko o de la olu y'a f'u ka population mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko ni aw t'an kɔ don min o de man ɲi an ma donc o hukumu de kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko ni jamana kɔnɔdenw mako bɛ liberté de la olu bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que ka jamana kɔnɔdenw ka yɛrɛmahɔrɔnya d'u ma